ndị diọkpala na-ata ahụhụ rinne ịmalụ reason and diọkpala anụnwa na-ata ahụhụ rinne nne ya na-anwụ n'oge welu uche calculate ihe m na-ekwu welu uche calculate ihe m na-ekwu tupu diọkpala ataba ahụhụ nke rinne nne ya anwụgo diọkpala wee tawa ahụhụ ịmalụ ihe na-ebute ahụhụ diọkpala na-ata ịmalụ reason o ji bụrụ na majority diọkpala na-ata ahụhụ too much mana the other siblings many of them na-aga n'iru o nwere ndị bụ na afa niile na-ata ahụhụ is because of na ike na-akọ mama gị ọkọ mami ya ike na-akọ ama m na ị ga-eji emotion hey mama gị o nwere onye sị na ofe mama ya tele atọrọ ụtọ mba remove emotion from tradition maka o gbughe gị wepụ emotion from tradition wepụ sentiment tradition is not here to favor you or to favor your mother okoko wepụ emotion from tradition ọ bụrụ na nne gị na-agba n'ilo ma ị bụ nwa diani diani son of the soil your father egotarọ ya egota your father abụrọ mbịambịa na o si from obodo nne gị na-agba n'ilo ọ ga-eme gị affect for the fact na nne gị ejero mee confession n'obi ndị ichie ọ ga-emegide gị affect most especially diọkpala when your mother is cheating on your father ebe ọ ga-esi wee ka gị njọ bụ na ị malụ zochie ka okwu ga-esere ọ bụ na ị lọvụlụ your mother so much gekwe ntị when your mother and your father separated ọ dịrọ included but as a man you stop eating whatever thing your mother is bringing home from the boyfriend house ọ dị na be boyfriend ekpote orange hei mami ọzi ya na ọkwa na ọkwa ikenna nke a na-enyere anyị aka maka ihe nne gị ya-agwa gị ihe o ji ya eji ihe ọ ga-eji wee were oyi oyi ya nwoke wee mee gị introduce bụ na ọ na-enyere ya aka na onye na-akwụrụ ụgwọ ụgwọ akwụkwọ ya bụ introduction ọ ga-emelụ gị o butere banana na be oyi ya nwoke ịlachana as nwoke for the fact you are man enough ịlachana ịlachana oloma ịlachana anything o ji wee nata na be enyi nwoke ntị ọ dịkwa ntị gị ị na-anụkwa ihe remove emotion sentiment is not in tradition kedu mgbe gbuwa gị isi wee malụ ị need ka egbuwa gị isi ka ị ma na sentiment and emotion adịrọ na tradition tradition bụ ime ọ kụọ gị ada emeli ndị ndị ịba sentiment ee eh, na onye bu ụzọ wee mee maọbụ ịgwa aba eh, my husband first cheat ee eh, that's why I cheated o nwere nwaanyị kọrọ gị ihe na-esele nya na di ya nwaanyị kọrọ gị ihe na-esele nya na di ya ọ gwa gị na ọ di ya mejọrọ ya nwaanyị adịghị emejọ emejọ na-emefe emefe ka babụ emefe emefe ka babụ as a male child ịbụrụ nwaanyị ibe ọbụla ị na-anata enyi gị nwoke nwa gị topụtegolu nwa gị too nwe ibe bụ ọbụrụ ndị anụnwa bụ n'ọ ngụnwa na-azụ ba nwa gị topụtegolu bụ na ọ zụbago onwe ya inyezini ya nwa gị topụtegolu lugolu oge ịzụ onwe ya inyezi n'ibe ị na-anata enyi gị nwoke ọ ga-egbukwu ya ọ ga-euseless kwu ya ọ ga-vandalize kwa akalaka ya ma ebe vandalize o jee n'akalaka o bupụta ihe ọma niile dị n'akalaka ya so many first son na-ata afụfụ tata maka na mama va na-echeat on their father Your mother cheated. That's why you are suffering. ọ ya eje n'obi jee yọọ ayịyọ ọ ya eje jee yọọ ndị isi ayịyọ e ga-egbu ewu ka ibe gị wee gaba this is a bitter truth that we don't want to say ị like nne gị I love my mother ọ na-egbu gị ọ na-atọ gị ọ na-egbu gị ọ na-atọ gị ịbụrụ first son na-ata ahụhụ ọ bụ na ị ga-eje jee mee nye mana e needili ka ọ confess ya ka o kwupụta sị na nya melie mgbe nwa ka ejezie jee yọọ ndị mmụọ ka ba gbaghara ka egwe ka ibe gị gbaghara nwaanyị nọdụ na di ọ wee nọ na di ka m na-ekwu agwagwa gị sị gị ọ dịghị included onye separatelị with di ya ọ bụ na di gị bi iche ngịnwa ebili iche I'm not talking about you I'm not talking about you mana ibe m gwara gị bụ your male children female children inwe ike inye ba ebe ọ bụ na ọ nwaanyị ibe gị ka ba bụ onwere ihe ọbụla o nwe to do with them mana your male children protect them protect ebe a helizina helizina ihe ahụ ihe ahụ ya natara enyi gị nwoke helizina ya this is tradition for you and ịgwa na mụ na ị na-eme omenala nke agbasa ndị na-eme omenala nne m so many people ji wee na agbafu from omenala asị na ya achọrọ ime omenala ị gwata nwaanyị ọ sị gị na ya chọrọ ime ya maka gịnị na ọ chọrọ ị succumb to all this maka ị mara ife ọ ga-ewere mmadụ kịta ịbịa maọbụ nwaanyị esi aja confess to ndị be di ya na o mere so so so so thing ị mara ife ọ ga-ewere ya mere ba niile ji wee nọ n'ụlọ ụka onye ị gwatara okwu omenala sị gị mbakwa maka gịnị na ọ mali the rules and laws lụọ dị na omenala rinne o rinne and ndị ọ bụ chọzili ka ba metụ omenala adopt ha na-agwazi gị ndị ị ga-ewepụ ngị wepụlụ nka wepụlụ nka and so many villages ewepụsị ya ka o si utuo ndị onye chọrọ ịbata ka ọ bata ka anyị wepụ nka ee eh, husband cheat cheat hmm. nwoke nwoke nwunye gị gbaa n'ilo nya jelu kọọ eweta ewu egbuo nye na chi gị maọbụ na obi ndị ichie wee yọọ ba ayịyọ ọ confess ejikwa ọnụ ya confess ọ bụkwa gị ya eweta ego ewu a ọ ya ejeje yọta ego ewu ọ bụzi na ngịwa chọrọ iweta ya mana ị ga-eme ya n'ụdị nzuzo n'ụdị na ọ nwere ebe ọ ga-esi wee weta ego were dachie mmadụ iweta ego dachie mmadụ si ya na ọ nwere onye ga-abịa ya onye ego onye yọọ ego nya dachi anya ka ị na-ewe na ego anyị ya dara ede si ya mgbaji egote ewu i gote ewu ama nnabata ya na onye nwa ya eje weta ego ya egote ewu ya bụ i nwere ike iwere ego adachi ya mmadụ mmadụ adachi onye adachizi anya o jezie je gote ama m ịghọta this is the way ị ga-eji wee mee ma ọ bụ na ọ fụrọ kama ị ga-eli nri nwụrụ